Hugh Mac Giolla Chearra agus tá mé breá sásta bheith ar ais libh anseo d'eagrán fiche a sé don eagrán deireanach don dara sraith do na Seansálaithe ach ná bíodh imní ort mar beimid ar ais i gcionn coicís but just le hinse daoibh seo an ceann deireanach don sraith seo. Tá mé mar is gnách anseo le mo chuid comhghleacaithe, mo chuid cairde, ar dtús báire tá muid anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú? Tá mé go maith, tá mé an-bhródúil asainn. Sraith 2! Críochnaithe againn. Ní chreidim é, ní chreidim é. Is saineolaithe na bpodchraoltaí muid anois, is like fíor, you know. Thig linn ár n-ainm a athrú ó na Seansálaithe go na saineolaithe.
Yeah, oh yeah, thig linn. Ná ach níl an branding mar an gcéanna, you know, I don't think bhfuil daoine ag iarraidh éisteacht le daoine a bhfuil a fhios acu faoi achan uile rud, like b'fhearr leo éisteacht le trí eejit, like. Agus sin an that is the the the s- need that we satisfy, eh, sin is an aidhm atá againn. Eh, nó tá, go fóill na Seansálaithe sílim. Agus ansin fosta tá muid anseo le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú?

Síle, what do you call it? James, cad é cad é a ndearna tú don deireadh seachtaine? Cos bhí, you know, thiocfadh linn déanamh reunion beag do na Seansálaithe ach bhí tusa giota beag gnoitheach, cad é cad é a bhí tú a dhéanamh? Eh, bhí mise busy.
Eh, bhí mé ar dtús Dé Sathairn ar maidin bhí cluiche ann, eh, cluiche AFL agus bhí sé sin ag goil ar aghaidh an chuid is mó den lá so bhí thart ar sé uair an chloig cluichí againn i rith an lae and then bhí barbecue againn ina dhiaidh ach ansin bhí Stag mo chol cúigir freisin thuas i Westport so bhí orm bóthar a bhualadh sciobtha ina dhiaidh agus goil suas agus basically just jumpáil díreach isteach ag ól ar an bpointe a landáil mé suas i Westport bhí sé thart air bhí na bhí na boys amuigh ag ól cheana féin ó deich a chlog ar maidin so bhí mise chúig uair a chloig taobh thiar dhóibh so bhí orm bhí orm no time to waste anyway so bhí orm just jumpáil díreach isteach ann. Tusa sílim an duine a bhí ag an méid is mó stags ag an like níl a fhios agamsa duine ar bith eile atá ag dul ag B'fhéidir gur rud like Gaillimh é go bhfaigheann siad pósta like really óg.
Um... No, well, maybe, ní, ní, tá mise mar anomaly then.
Tá always the stag, never the, never the groom, nach in é... Yeah.
Ach nár tharla um, rud éigin giota beag rómánsúil duit uh, i rith an stag seo?

Chumas a rá is dúirt sé go raibh sé ag iarraidh pictiúr a chur aici. Dúirt sé, grand, go mbeidh seacht pictiúr dá dochar. Ach sin, so, like, you know, bhí running joke ann anois ar aon chaoi. Ach then, lá arna mháireach, chonaic mise, tá a fhios agat ag hotels, bíonn peann is páipéar seomra scriosadh sé you know what tuimsceart chraic amsa mise seo like bhí muid ag gabháil ag ól arís i rith an lae Dé Domhnaigh so chuaigh mé síos ag an mbeár so mé ag scríobh rudaí funny a tharla an oíche agus mé just ag cur what's that dús bad like fuck you Leo ar ceann amháin ach ní raibh Leo bocht thorbú san ach gur mar sin pábhailt am fhéin agus gheobhadh mé goiltí cherry ar ball ach ehm Sin dúirt mé. You know what, scríobhfaidh mé litir greannmhar ag an gcailín seo. Ní dheoir samscris seo go escalate-áil chomh sciobtha is a escalate-áil seo. So scríobh mé amach, dúirt mé. Má tá tú saor ag an mí, buailfidh mé leat le deoch nó le caife nó rud eicínt. Le grá, Séamus Óg. And then bhí an páipéar ann, is chuir mo dhuine pictiúr den bpáipéar aici arís. Ach dúirt mise, bhuel, is ea, léir, so running joke arís a bhí ann, escalate-áil sé arís, dúirt mé, bhí muid eh, teacht níos, I feel like a monologue anseo, ach bhí muid, so bhí muid teacht aníos as eh, Cathair na Mart, mm-hmm. agus um, bhí mise ag rá leis

i Líonán. Ach sure, bhí pub i back an siopa agus sin dúirt an leaid liom, oh, I bet the post office na háite freisin. Dúirt mé sin, dúirt mé rud siar go rud. Go leor, níl aon envelope agus stamp agaibh. Oh my god. Tháinig siad amach le envelope agus stamp. Tá seo ar an mbealach ag an gcailín seo anois.

Bhuel, ní dóigh liom go raibh deireadh seachtaine chomh exciting le sin ag Hugh agus mé féin. No.
I mean, ní thiocfadh leat really a bhualadh amach a bheith ag scríobh litir chuig ag bean inteacht agus ansin ag fanacht ar. Leis an gcailín probably is mó a tháinig liom

Áine Ní Dhonnghaile, as Doire, atá mar iarmhac léinn i Rann na Feirste actually, bhí sise mar lóistéir nuair a bhí mise mar ceannaire. Ah ok. Yeah, because you know tá blas iontach aici ansin you know cén Gaeltacht le taisteal chuig níl áit ar bith níos fearr. Um, ach uh, yes, chuaigh mé suas le haghaidh Cogadh na gCumann agus ansin D'fhan mé le Áine inné, so tháinig tusa chuig Áras na nGael, áit nár raibh mise ann choíche roimhe. Ní creidim sin. Ní bhím choíche i nGaillimh though. I think go bhfuil mise an duine amháin as Dún na nGall nach mbíonn i nGaillimh like achan deireadh seachtaine. Cos bíonn achan duine síos. Tá an duine amháin eile. Ná habair é! Caithfidh muid brú a chur ar Hugh bogadh go Gaillimh. Cén dóigh gur féidir linn iallach a chur ort? Caithfidh muid an meon sin a chur isteach i d'inchinn go bhfuil Gaillimh níos fearr ná Baile Átha Cliath. Oh no, like, like creideann mé, like, like creideann mé gur,

Just gabhaim amach théis cluichí agus ag stags agus déanaim absolute cac dom féin.
Mar is ceart, mar is ceart. Níl am ar bith níos fearr le dhéanamh ná tar éis stag. But yeah no bhí, agus ansin d'fhan mise i do theach inné, so do theachsa like chomh deas like i lár Lár na cathrach? Ní dhéarfainn go bhfuil sé deas, tá sé. Deas le bheith, like, tá sé handy. Tá sé an-lárnach, ach tá sé lán le taiseacht agus mold. Like, caithfidh nach bhfuil caighdeán ró-ard agat Hugh má shíleann tú go bhfuil sé deas.
Le comhthéacs, bhí mise ina chónaí in seomra gan fuinneog le haghaidh dhá bliain, so. What? Tá sin cosúil le príosún.

daoine eile i saol na Gaeilge. Chuir mé aithne ar cúpla duine úr so is breá liom é, yeah. Áine, Seán Ó Maolchiaráin as Luimneach.
Mary Nic Chormaic a dhéanann Sew It Seams, ní raibh, bhuel bhí teachtaireachtaí b'fhéidir curtha agam ar Instagram chuici cheana ach níor bhuail mé riamh léi i gceart. Yeah tá an Cumann Gaelach i nGaillimh iontach agus tá siad an-paiseanta agus ag déanamh go leor ar son na teanga, so is deas bualadh leo i gcónaí. Bhí mé, dúirt mé seo le Seán fosta ach sílim like i saol na Gaeilge tá an méid sin like parasocial relationships ag achan duine like like leanann muid uilig a chéile agus tá muid ag labhairt le chéile like you know you know má chuireann daoine rudaí suas you know bíonn tú like cuireann tú teachtaireachtaí like tacú whatever but like níor bhuail mé le Seán like don chéad uair ach ansin ar an deireadh seachtaine. Yeah ní raibh fhios agam go raibh mé fiú actually. Bhí mé actually ag leanúint Seán cheana fhéin agus chuir chuir tú in aithne dom é an oíche sin agus níor chuir mé dó is dó le chéile chor ar bith agus chuaigh mé abhaile agus d'amharc mé ar do scéal Instagram an chéad lá eile agus I was like oh oh wait tá mé actually á leanúint cheana fhéin agus bhí seisean mo leanúint chomh maith. So seo seo an darna ócáid anois freisin go bhfuil an beirt agaibhse ann agus níl mise ann.

Bhí sé chun aiste a scríobh.
Sin é, goitse, goitse, cuir isteach air. Mar dúirt sé b'fhéidir, Dónall, níor chuir tú litir chugam ná glaoch le guthán, so chuir mé litir.
Tá James ag iarraidh bheith cosúil le Ryan Gosling sa Notebook. Sin sin an rud ag iarraidh dhéanamh. Scríobh scríobh mé litir chugat achan lá.

Ar mhaith le Hugh a thiocfadh isteach ar an tolg agus ansin chuaigh muidne ar ais amach. Bhí sé, bhí sé leagtha ar an tolg lena super, lena snack box ó Supermac's, bhí sé, bhí sé lán sásta leis sin. Agus bhí mé iontach sásta, bhí sé, oh, ga, Supermac's i nGaillimh agus Supermac's i mBaile Átha Cliath go hiomlán difriúil, sin, sin, sin an tuairim atá agamsa. Em, ach nuair a bhí muid in Supermac's, cé ar bhuail muid leo ach do chuid, em, cairde,

Feabhra, 20th. Tá mé free. Tá am. An bhfaca tú an físeán sin, cuimhin agat na físeanna sin le Billie Eilish agus í ag déanamh cur síos like like déanann sí ceann le Vanity Fair achan uile bhliain like ó 16 17 18 19 tá ceann ann agus dúirt sí nuair ag tús an bliana go bhfuair sí an féilire iomlán don bliain like do 2019 or whatever. Sin James ag tús an bhliain le a shannadh le cluiche agus a shannadh le stag agus a shannadh le

orm féin agus cúpla duine eile i mo rang, bhí orainn sraith a thaifead faoi choinne Raidió na Gaeltachta nuair a bhí mé sa mheánscoil. Bhí orainn actually na sraithphictiúir don Ardteist, ceann an duine a léadh amach mar sórt sam, mar shampla do dhaoine agus bhain muid duais náisiúnta so bhí sin le Con Ó, Con Ó Muíneacháin ó Chontae an Chláir.
Iontach maith. So sin, sin cuimhne deas atá agamsa.

Raidió na Gaeltachta. Go leor daoine as mo cheantar, bhí siad ag obair ann, bhí siad ag obair ann. But an rud is mó ná an sports. Mm-hmm. Is maith liom na sports go háirithe nuair atá an Cheathrú Rua ag imirt. Mm-hmm. Éistim siar scaití leis le figure amach. Cé chomh shite a bhí mé nó cé chomh maith a bhí mé. Má bhíonn na commentators amach is tá sé ag éirí go dona so just casadh mé as sin a but yeah. Ah spórt is amhrain, spórt is dúnadh. I think b'in an rud is fearr a tháinig amach as sin. Like saol na Gaeilge though is spórt is you know tá tú ag dul isteach lá is lá like so. Agus ceol go maith, tá an ceol ar Raidió na Gaeltachta. Iontach maith, an ceol traidisiúnta. An ndéanann sibhse.
Tequila tíre? Tequila tíre? Seo óna haon déag chun a dó a chlog.
An ndéanann sibhse an rud déanann mo theaghlach seo i gcónaí nó déanann mo mháthair seo i gcónaí ar aon rud nuair atá nuacht ar siúl ag like, a haon a chlog nó cibé uair nó dó a chlog agus sin sin seo like, scéaltaí an Tuaiscirt ná agus like, cé like, éist tú do scéaltaí Tuaiscirt

Bhuel, caidé fút féin Hugh, cén cuimhniú nó eh, smaointiú atá is fearr agat- atá agat ó Raidió na Gaeltachta? Tá tá dhá duine domhsa atá like synonymous le Raidió na Gaeltachta i mo Mhm. cheantar agus seans go bhfuil sé mar gheall go bhfuil siad as Dún na nGall agus seans mar gheall go bhfuil siad as mo cheantar féin ach tá beirt- tá dhá duine nuair a smaointear do Mhm. Raidió na Gaeltachta Rónán Mac Aodha Bhuí Yeah. agus Mary Aggie. Sin a dhá Yeah, duine yeah. go hiomlán. Now, smaoinímse ar like, na rudaí is fearr a a tagann ar an raidió, an na rudaí tá mise like, oh, caithfidh mé éisteacht le seo i gcónaí? Bhí sé i gcónaí Rónán Mac Aodha Bhuí agus eh, Mary Aggie. Em, tá cuimhne agam fosta, bhí, bhí píosa ar chlár do Rónán agus gheobhadh sé like seandaoine isteach. So like seandaoine as an ceantar, you know, bheadh sé like, you know, Jimmy Mháire Hiúdaí as, you know, tá nócha bliain d'aois, eh, you know, cibé áit atá seo. Agus tá muid ag cur ceist air, cén Gaeilge atá ar cais- ar condom? Nó cén Gaeilge atá ar like,

Course as Dún na nGall atá synonymous go Raidió na Gaeltachta.
Ciarán Ó Fátharta, Seán Bán Breathnach agus Máirtín Tom Goat Sheáinín. Níl sé Tá even siad up san for áit. debate, man. Níl sé even up for debate. Ach domhsa, is Rónán Mac Aodha Bhuí go raibh Mam i gcónaí ag iarraidh dom éisteacht leis, cos gur fhás mé aníos i gContae an Chláir agus bhí sí ag iarraidh an blas Dhún na nGall a bheith agam i gcónaí. Chuir sí Rónán Mac Aodha Bhuí ar siúl agus bheadh mé fhéin is Seán ag cleachtadh, mé fhéin is mo dheartháir ag cleachtadh an dóigh a dheireann sé uimhreacha i gcomparáid le sa bhaile. So dhéarfadh seisean i gcónaí, neamhní, neamhní seacht!
Más ag iarraidh dul i dteagmháil leis neamhní, neamhní seart? Shíneadh dá trí.

No gan dabht an stuif le Bladhaire like bhí mise ansin ón dara seachtain? Yeah ón dara seachtain a bhí sé ar an bhád so ehm iontach iontach bródúil as an obair agus an craic le Áine achan seachtain ehm agus fosta like just thug sé a lán seansaí domh agus taithí domh so eh agus seans le dul isteach sa stiúideo i Domhnach Broc in Baile Átha Cliath ehm although anois ní téim isteach níos mó ehm but yeah no absolute legends ehm céard fútsa Áine cén stuff ar a bhfuil tú méid is mó bródúil as? Bhuel déarfainn an rud go bhfuil ar siúl agam faoi láthair bím ag déanamh Mír na Meán Áitiúil le Tús Áite uair sa mhí le Fachtna Ó Drisceoil agus tá sé iontach a bheith ag obair le Sinéad Ní Uallacháin tá sí

An ndearna sibhse rud difriúil Áine nó cén leagan don dreoilín a ndearna sibhse?
Bhí an leagan céanna agam go raibh tusa déanamh cur síos air ansin, kind of a bheith léimt chun tosaigh is siar. Shíl mise go raibh sin just, shíl mé go raibh sé difriúil idir aithne le like cás de samhradh shíl mise go raibh sé like you know go go individual um, ar go aonaire idir achan ceann. Sílim b'fhéidir gur chuala mé é ó col ceathracha uh, sa Tuaisceart. Sin é. So tá sé go hiomlán difriúil thíos, thíos i gCiarraí, as ag mu na cartwheels sa tí.

leor ach scríobh muid tír gan teanga, tír gan anam. Scríobh muid an rud céanna! Yay!
Agus ar iarr sibh, an bhfuair sibh an fhoirm trí Ghaeilge? No, cos tháinig sé go dtí an teach seo. Mise, níl ach. Ó bhí orainn, bhí orainn iarratas speisialta a chur isteach, i ndiaidh dóibh teacht leis an leagan Béarla, bhí orainn iarraidh orthu teacht ar ais le foirm trí Ghaeilge. Yeah.
Ní raibh siad ró-shásta faoi.
go raibh go raibh orthu níos mó obair a dhéanamh. Bloody Gaeilgeoirs!
Oh my God. No, níor níl ach mé féin agus beirt eile sa teach, I mean, like, agus maitheas a, a seisear, so, um, so rinne muid é in i mBéarla. Ach dúirt mise, mharcáil mé, labhraím Gaeilic achan lá taobh amuigh den chóras oideachais. Labhraím é go hiontach. Tá an Ghaeilic is fearr agam sa domhan. Chuir mé sin síos i mo phost, bhí mé just, an cur síos ar mo phost, bhí sé just dialann ar foclóir na Gaeilge, sin an rud amháin a déanaim. Céard a chuir tú isteach do The Time Capsule, James?
Chuir mise bunús ar chloisint, dúirt mé,

Sílim gurb é sin é. Aha, ná bí ag magadh orm, I swear, ag roimh, so seo, geallaim daoibh anois, i gcionn coicís beidh deireadh difriúil agam don podchraoladh. Sin an plean atá agam, tá muid ag glacadh na. Ná, ná, ná!

le na Seansálaithe arís don 26ú uair, is dochreidte muid ag an eagrán seo cheana féin. Agus le deireadh an dara sraith, bhfuil sibh sásta leis an sraith seo? Bhfuil sibh bródúil as an méid atá déanta againn go dtí seo? Sílim go raibh, gurb é buaicphointe cinnte a. an aoichainteoir iontach Liadh Ní Mhurchú a bheith ar an tsraith so b'fhéidir go mbeidh cuid níos mó de sin ag teacht sa chéad sraith eile. B'fhéidir é, dropping hints, dropping hints, b'fhéidir é. Céard fútsa James Rua, what do you call it, cén buaicphointe a bhí agatsa le haghaidh an tsraith seo? Ní haon friggin' leid é sin a Síomh, many is a. Ní mé as é just an sreang iomlán in Éire. Bhí píosa chraic ann, bun libhse gach seachtain. Sin an taifead le caint le mo chairde d'fhoghlaim mórán air. Tá súil agam go mbeidh muid ag caint le níos mó daoine a bheidh sna scéalta greannmhara inseacht againn anois, chéad sraith eile in áit dhomsa bheith just ag scéal orm féin ach.

Is féidir linn a aimsiú ar na seansluaigh ar Instagram, na seansluaigh ar Twitter agus na seansluaigh ar YouTube agus ag leithcheal an físeán galánta seo dár gcuid éanaí galánta. Ag leithcheal muid gloiní actually, muid gloiní Harry Potter a bhí mé ag caitheamh. Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí ar Áine Weir ar Instagram agus Áine Weir ar TikTok agus Áine Weir ar Twitter. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú tá sé ar Flaithearta